My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Sokamanga CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msogamange CCP and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you're welcome. kalata wachiwiri ameneyu kalata woyamba ndi wa ku mpingo wa efeso amene dzulo tamuona ndipo kalata wachiwiri ndi wopita ku mpingo wa simuna chivumbulutso chapter 2 vesi 8 kulekeza 11, tsamba 250, Chipangano Chatsopano, vesi 8 Ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Simuna lemba, Izi anena woyamba ndi wotsiriza, amene anakhala wakufa, nakhalanso ndi moyo, Ndidziwa chisautso chako ndi umphawi wako, komatu uli wachuma ndi mwano wa iwo akunena za iwo okha kuti ali Ayuda, osakhala Ayuda, komatu sunagoge wa Satana. Usaope zimene uti udzamve kuwawa, na, kuwawa, taona, mdyerekezi adzaponya ena a mnyumba ya, adzaponya ena a inu mnyumba ya ndende, kuti mukayesedwe, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku khumi. Khala wokhulupirika kufikira imfa, ndipo ndidzakupatsa iwe korona wa moyo. Iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Iye amene alakika sadzachitidwa choyipa ndi imfa yachiwiri. Amen. Tipemphere. Potsekula maso athu, Ambuye, kuti ife tiwone Mawuwa mukondweretsa mtima wathu komanso mudyetsa moyo wathu, popeza Mawu Anu ali abwino ndi Moyo. Posonkhana ife mmawa uno, tikondwera chifukwa cha Mawuwa, popeza ndiko kuyankhula Kwanu, Mulungu. Teroni tsono, mu Dzina la Yesu Khristu. Ameni. Mpingo wa ku Simuna ndi mpingo wochititsa chidwi kwambiri. Ndi mpingo umene Ambuye sadautchulire cholakwa. Ndi mpingo umene ngati wokuchongerani mayeso mkalasi akhoza kunena kuti lero ndalephera kukupezani chifukwa, nukuikirani gudu pa gudu. Ndi mmene udachitira mpingo wa ku Simuna. Musaganize ngati kumpatsa 90 pa 100 ncholinga cha Mulungu. pa wanthu kapena ku mpingo ayi. Sindiko kuti Ambuye akabwera kuyankhula nthawi iliyonse amafuna atipeze cholakwa ayi. Kungoti cholakwacho chimakhala kuti chilipo ndi chifukwa chake chimatchulidwa koma sachita kukonza kuti amenewa ndiapezere chifukwa basi aonekebe kuti ali ndi vuto ayi. Si mmenemo ayi. Ndipo akadafunitsitsa mpingo utamaoneka chotero. Muja tawerengeramu. Mpingowu saukutchulira kanthu kena. Pali zifukwa. Mpingo wa ku Simuna ndi mpingo wochititsa chidwi kwambiri. Ndi mpingo umene udali pakati pa opposition yoopsa chifukwa iwo poyamba ankalimbana ndi ku State House. Empala weniweniyo ankalimbana naye. Kulimbana naye pa mchitidwe uja wonena kuti adakana. kuchita ichi timaitchula kuti idol worship, iwo adakana. Chifukwa, vuto lake Simuna church, ali kufupi ndi ku center of emperor worship, kumene kuli chifanifani cha fumu ya ku Roma, mkati mwenimweni mwa dziko. Kumeneko ndi kumene kuli ku headquarters. Tsopano, mpingo nkukayamba kumeneko, koti boma lonse liri kumeneko. Nthawiyi paja ndi ija imene mpingo uja wosokonezekawo ndi boma ankathandizana kumazunza ma born again. Nthawi yake idali iyi. Ndiye kuti kwinako amazunzika ndi Ayuda, achibale wawo amene amapeputsa ndi kuwanyoza, kwinako amazunzika ndi boma. Ndiye iwowo adachita chitsimikizo kuti kubomako iwo sapembedza fano la bomalo. Ayi. Chifanifani cha Empala, chifanifani cha fumu ya ku Roma, iwo adakana kuchipembedza. Sadavomere kugwada. Sadavomere kuti akhoza kufukiza lubani wa chifanifani cha fumu ya ku Roma. Adakaniratu a mpingo wa ku Simuna. Pochita izi. Kudakhala ngati do's do's ndi boma kulimbana nalo ndiye adali pa mavuto yoopsa osati masewera ndiye kudali kuchotsedwa ntchito m'maofesi kutumizidwa ku exile mkati ma redundancy koma koma ma demotion osati masewera ayi munali mtauni kunali ku headquarters kwa boma kumene anthu amagwira ntchito so mpingo wa ku simuna udadutsa mu gawo loyamba lotero. anakana pagan worship, anakana emperor worship komanso ankazunzidwa ndi ayuda anzawo pachankhondo ndi anasi ndipo ankawapeputsa nkumanyoza kotheratu ndifake mwamva yesu akuti ndikudziwa za ena amwa inu otchedwa ayuda koma sali ayuda ayi koma sunagoge wa satana ndikudziwa za iwowa, ndi Ayuda ndithu, koma wozunza koma oipa, koma adali patsogolo kuzunza nawo anthu a ku mpingo wa ku Simuna, anthu amene adamkana Yesu kotheratu. Iwowa adakana kupembedza mafano kotheratu, ndipo izi zidawaika pa mavuto. anthu ambiri zinthu zimayendera bwino ife tingophatikiza ndipo kusaphatikiza kulikonse sungavomerezeke ndi anthu ambiri fo kuphatikiza kumakuchititsa kuchulukitsa abwezi oyipa ndi abwino omwe amene nawonso amakonda kuphatikiza zimaoneka kuti nzosavuta nzochita aliyense mpingo wakusimuna udali osiyana kwambiri ndi mipingo ina iwo adakana kuphatikiza kulikonse koma zochititsa chidwi kwambiri chifukwa ambuye akunena kuti muli ndi gawo lalikulu kwabasi ndifuna ndiwerengeso mmene ambuye ali kuyankhulira za mpingo umenewo namba 10 verse usaope zimene uti udzamve kuwawa usaope taona mdyerekezi adzaponya ena a inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe mmenemo, ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku khumi. Ndi mpingo umene udatchuka kwambiri ndi chisautso kuposa mpingo wina uliwonse. Koma history imanena kuti ku mpingo uku ndi kumene kuchokera anthu aja aja amene tinkaonetsa ma video awo kumbuyo uku. achina John Huss, anthu ngati Polycarp, anthu ngati Sister Blandina akuchokera ku mpingo wa ku Simuna, muku, amene mudaona nawo koyambirira komwe John Huss adammanga zingwe ndi kumuyikira nkhuni pansi ndi kummanga pa mtengo nanena kuti. Dzipulumutse wekha pokana chikhulupiriro chakuti Yesu ndi Ambuye ndi zimene udalemba zokhudza Iye. John Huss nanena kuti, Ayi, aa, zolemba zanga ndi moyo ndipo sindikutha kuzikana lero ayi. Ndipo mwazi wanga ukhale chotsekera, chizindikiro. chitsimikizo chakuti zimene ndidalemba zili zoona. Nanena, Ambuye landirani mzimu wanga. Nayamba kuwotcha thupi lake, namapsa alikulemekeza Ambuye. Nawatenga ena amene ankakhulupirira ndi kukawatsekulira dzenje la mikango, mikango niyamba kumalimbirana kumawadya alikuona. chifukwa cha chikhulupiriro. Mbiri imati anthu amene aja ankachokera ku mpingo wa ku Simuna chifukwa adadana ndi boma koopsa pomakana idol worship. Sindunenatu sindunenatu umakana ukhoma msonkho kuti mkakhoma msonkhowo boma likonze msewu kapena mukakhoma msonkhowo boma limange chipatala tsono nkumathamangira kuchipatala komwe umakana kukhoma msonkho sindinena zimenezo chifukwa ena angamaganize kuti ayi inenso ndavutika kale ndinkakana kukhoma msonkho ndiye ndathawira ku Zambia ayi sindinena zimenezo uyo ankakana kukhoma msonkho amenewo mavuto ake chifukwa nkuononga dziko ndiye anthu aso amathamangira koopsa kufuna zinthu zaulere koma umakana kukhoma msonkho kuthamangira zaulere koopsa kukhala pa mzere mofulumira kuti alandire zaulere kuti ah, tsono mumakana ukhoma msonkhotu chifukwa msonkho uu tikakhoma tikaphatikiza komanso msonkho umene uja unkatchukawo udali bwinoko kusiyana ndi mmene tikukhoma lero kulitu msonkho osati masewera ayi panopo kuli msonkho osati chibwana ayi chifukwa pena tidapombonezera wana wathu kumawauza kuti ayi tinkakhoma msonkho ozunza e, kale tinkazunzika kumauza wana kuti aziyesa ngati nzedi pamene anthu auzunzika lero chifukwa nthawi imeneyo msonkho ankangokhoma munthu mmodzi wandevu ngati ine basi akathawa iye kuthawira kudimba bola asaonekere pafupi wapulumuka ameneyo bola osamgwira koma lero msonkho umakhometsa mwana okhanda yemwe kungokangomgulira phinifolo pali msonkho pa phinifolo pomwepo ndunena zoona ee tsono nziti munenezo kuti ayi e, kudali nkhaza panopa kulibe nkhaza kuti kulibe nkhazako poti panopa kuli msonkho osati masewera ayi panopo mulilipo pamene kuti mukhoma msonkho pamene munjira ina kapena inzake alowa kumagetsiku alu- msonkho uli pomwepo ukamakagula mafuta msonkho uli pomwepo U- paliponse pamene ukugula chinthu ukukhoma msonkho pomwepo ndiye mkuti kulibe msonkhoko ndiye bola wakalewo ankangokhomako ndi mmodzi pa khomo la munthu basi akapereka fila- filikwa cha mfifiri ameneyo basi nonsenu muli pa ufulu sono osamaphatikiza kuti ayineso ndidazunzika unene ukani ukhoma msonkho koma kuti udalepheretsa misewu udalepheretsa mabiriji osapanene ndidazunzika tunene uzunzika kwenikweni emperor worship adakana mpingo wa ku simuna kupembedza satana kupembedza mfumu paja woyenera kumpembedza ndi ambuye yekha ndipo yesu adanena kuti umpembedze ambuye yekha upembedza ambuye yekha ndipo ekisodo cha- ekisodo chapter 20 amati chani uzipembedza ambuye mulungu wako yekhayo basi osatinso zinthu zina paja iye ngwa sanje ndipo adzalanga ana chifukwa cha atate wawo ndipo safuna chipembedzo chophatikiza mpang'onong'ono pomwe chimene adachita ku simuna nkurokhetakola bwanji awa ali mwauze kuti, Tsono paja tidaimika chifanizo cha Emperor, mfumu ya Roma. Ikakwana nthawi yakupembedza mfumuyi, aliyense azigwada. Ikakwana nthawi yakufukiza lubano chifukwa cha mfumu ya ku Roma, aliyense azifukiza lubano. Iwo adakana. Inu mukudziwa alipo anthu ena amene adachita zomwezi kumbuyoku okhulupirira, ngati a Daniele. Shadreki, Misheki ndi ndani? Abedinego. Angakhale mchipangano chakale mudali ma martyrs, ma, ma, ma, malirili, anthu amene ada, ada, adapereka moyo wao pa njanji chifukwa cha chikhulupiliro, Mulungu ankachita kuwapulumutsa. Mudziwa Daniele Mulungu adachita kumpulumutsa ku dzenje la mikango. Shadreki, Misheki ndi Abedinego adachita kuwapulumutsa pa moto walawilawi. Makhalidwe odana nchikhulupiriro sadayambe lero. Ndi okhazikika ndipo akhoza kukuukirani ngwa pa banja panu pomwepo bwinobwino. Chikhulupiriro mukapeza nacho abwenzi yamikani. Mukapeza okuyamikani, omayenda nanu limodzi nkukumvani, angoneneni kuti Ambuye zikomo. Koma odana ndi chikhulupiriro anayamba kale. ndipo akhala chikhalire mpakana tsopano. Mudziwa kuti mchipangano chakale ndi anthu pang'ono amene mpakana adaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro, chifukwa simungamuone kwenikweni amene mchipangano chakale adaphedwa chifukwa cha chikhulupiriro kwenikweni ayi. Mwina ndi mmodzi aneneri aja kapena mmodzi kapena awiri. Mulungu amawapulumutsa nkuwalanditsa akafuna kuphedwa chifukwa adalibe mwazi weniweni wakuakhalira kutsogolo. Ameni. Koma mpangano latsopanoli chifukwa mwazi wa Yesu udatsogola ngati mbewu ya akufa kuti moyo ukhale wathunthu nchifake Mulungu amalola anthu adutse kuti motere kuti mwazi wawo ukhale seed ukhale mbewu ya mpingo umene ife lero tiunyauda nawo. ndipo sikuti ife lero tiuzidwa kuti tikhetse mwazi ayi koma tiuzidwa kuti tisunge chikhulupiriro ndipo tisaudode mpingo kumaudoda ngati bawa pagulu ya aliyense yosadziwika mwini wake kuti ikatha bawayi akasunge ndani ayi nchibwana chifukwa mpingo tinawo lerowu ndi zotsatira za mwazi it's the seed from the blood of the martyrs anthu amene adapereka moyo wawo pa njanji kuti mpingo ubadwe nukhala ndi moyo ndiye mpingo umene tili nawo so kusiyana kwa chipangano chatsopano ndi chakale nkumeneko kuti chipangano chakale chija daniel amfuna akaphedwe chifukwa wakana idol worship mulungu akumlanditsa kutsenjera mikango shadraki meshaki ndi abedenigo ali koponyedwa mng'anjo ya moto kuti aphedwe chifukwa cha chikhulupiriro mulungu akuwalanditsa ku ng'anjo ya moto john huss mchipangano chatsopano ndi kuyambira ambuye yesu mchipangano chatsopano ali kukampachika pa mtanda chifukwa adasunga chikhulupiriro nakanitsitsiratu za chipembedzo chopanda nacho tsogolo nawauziratu ndinu manda yopaka njereza m- m- ziliza zokongola koma mkati muli mafupa adamkhomera pa mtanda ndipo sidalephereke ifa mpaka nadamuphadi kuti mwazi wake utsuke inu ndi ine ndipo pakhale poyambira pa zinthu zabwino ameni ndipo popitirira atumwi aja onse aja adatha phu adatsala yohane yekha kuti mwazi wawo ikhale mbewu ya mpingo so mpingo udayamba ndi magazi it started with blood the church is the s- is the outcome, the baby born from the shedding of blood. The fact mpingo deserve respect. Amen mpingo. Hey, mpingo umafunika uzilandira ulemu uziopseka ndipo mchibwana timachitachi kumayesa mpingo ngati kagulu ka wanthu kochitira chilichonse chimene ungathe ayi aliyense aziwopa mpingo aliyense azidziwa kumene udachokera know the background of the church that is maturity ndipo munthu aliyense akangofika podziwa kumene mpingo udachokera amambupereka ulemu ku zinthu za moyo naye ambulemekeza mulungu kuti zikomo ambuye kuti ndine mbali imodzi ya mpingo umene ncholandira kuchokera ku magazi a anthu okhulupirira Ndipo Mwazi wa Yesu udatsogola ku chiyembekezo. So m'pangano latsopano, mwina tikhoza kutero kuti munthu amene adaphedwa osati mwa fair, Yesu adali asadafere pa mtanda, ndi Yohane Mbatizi, paja adadandaulanso paja kuti aah tsono otipulumutsayo nanga ali kuti? Ndi muja Yesu amangoti adati aah inutu angovomerani mudabwerera zomwezi, mkhosi umabwerera, izi zakuchiteni Herode nzomwezo. koma akufa ali kuuka, odwala ali kuchiritsidwa, ndi muja Yohane adamdula mutu, koma mpingo kumene kuja kudali ngati kuulula kuti iwe Yohane udadzakonza khwalala la Ambuye, uli ufuna uyambitse zinthu zabwino, ife zabwino timadana nazo, uyamba ndiwe. Ndipo kutsogolo kwake anthu amene adasunga chikhulupiriro adazunzidwa kotheratu. Ndipo chimene tichite mawa nkudzaona imfa ya atumwi tisadafike za ku mpingo wa ku Pergamo, chifukwa mpingo wa ku Simuna umaulula the maximum prison, umaulula chi, chi, chizunzo chachikulu cha anthu okhulupirira. Uh, Mr. Polycarp was 81, 82 years nthawi imene chizunzo ku Simuna chidali pa peak. ndipo adamuuza Polekapu kuti, Inu ndinu madala, inu ndinu munthu wamkulu. Tazisiyani za wana izi, tazisiyani. Mufere izi. Ndi pamene Polekapu adawauza anthuwo kuti, Ayi, kwa zaka 82 Yesu wakhala wokhulupirika pa moyo wanga, ndipo sindingakwanitse kumkana lero. pali bwino ndife nawo iwo akufa mchikhulupiriro ku mpingo wa ku simoni ndikuja kumene mtsikana wa ntchito sister blandina mtsikana wa ntchito adayesa kumthamangitsa kuti amugwire chifukwa adamudziwa kuti amasonkhana nawo ku chikhulupirirochi ndi adauza kuti musavutike nkundithamangitsa musavutike nkundigwira adayenda yekha kupita pa mulu wa nkhuni akuimba nyimbo za praise and worship yekha nkukakwera pamwamba pa mulu wa nkhuni ali osavutika nkundigwira kapena ndithamangitsa ndikumamuotcha ali kulemekeza mulungu amen ah, kumaona zotibanika nazo ife Komatu zing'onong'ono ba- ati masikatu koma tubanikatu mpaka na thukutatu muno ujeni kwaya ndikuti ausike kuti ukunyengerera momwe adayambira kulembera mameseji kuti simumaonekatu kukwaya basi nkumanena kuti eh, mulimbikire ndithu ndikumbutsa mulimbikire ndithu undikumbutse ife zinthu zofuna kumakumbutsana izo timabanika nazo ife nzazing'ono zedi sizionekaso pa, pa, pa network palibe

Umabwerabwera ayesa ngati kuti uyendako nkophweka mm? Ndimabwera umu monse umu mumitsempha umu mitsempha uyamba, uyamba filikoloko madzulo mpaka na nainikoloko usiku timati ikamafika chama hafu sikisi akulu ampingo kuti timacheza poyenda aliyense wangoti zii aliyense watheratu popanda oyankhula ndi nzake umafika 8 o'clock koma aliyense wotheratu nde basi umachita umachita unena kuti eh mu- muzibwerabwera mamva muzibwerabwera mamva koma izo timabanika nazo ife zazing'ono kwabasi mwatani inu simumaonekaoneka ku chalichi ayi ineyo kusaonekaku nchifukwa chonena kuti ujeni ndidagula mbuzi ndiye ndidagula mbuzi ndiye zumandivuta mbuzizo kuti mwina zingatchole nyumba mzanga nchifukwa chake sindimapita kokapemphera ndidagula mbuzi Koma tili kutali kwabasi. Muyeso wa tchalitchi si uwu ayi. Muyeso wake ngwaukulu kwambiri. Eee muyeso wake ma standards ake ali very high. Very very high. Chimene chidalakwika mudziwa. Ifeyo tili mu kampani imene ma standards ake ali very high. Padavuta mpamenepopo. Kampani idalowa ifeyi ma standards ake ndi akuluakulu kwambiri moti sipankafunika kuti tizikumapombonezeka ndi zinthu zachabechabe zing'onong'ono. Bwanji simumaoneka adandinena, anzanga adandinena kudera, adandinena. Ndiye panopa sindimapita nawonso mapemphero apachitatu ife adandinena. Amayi muli kutali kwambiri. ma standards a chikhulupiriro sawawo ayi mm. bwanji masiku ano simumaonekoneka ati ujeni uyu chifukwa cha mvulayi ujeni ambulera ndilibe Ah, ndaikhoza kufatu chalichi aliyese anapamba ndibwera uche chifukwa kuti mdzinja ayi dzinjali timaba taleka chalichi kumudzi kumaba kotseka ati mipingo ino dzinja ati pano nthawi ino njolima si nthawi yaku chalichi ayi ankandiuza uh, busanzanga dera la kwawo ati akangoti akugawa njinga ujeni awa uh, njinga za moto uh, a world vision ati sabata imeneyo mangudziratu chigwirizano chilephereka ndipo akayerekeza world vision kubwera pa sabata mbwera tukolokotu pa sabatapo kokagawa njinga za moto kumidzi nthawi yomweyo ndi kuti four o'clock mmawa adzuka kale kukadikirira njinga za motozo ku tchalichi osapita ndakula mpingo omwe ali mpaka timasafala tchalichi osalowa ayi iyi koma ti- tili kuti kwambiri ndipo ndinenedwe Ndipo ndinenedwe. Ndipo anthu ifeyo, ndithu, tiyeni tichite chilungamo, zinazi nzing'onozing'ono ndithu. Ha? Zinazi nzazing'onozing'ono ndithu. Hmm? Ndithudi zinazi nzing'onozing'ono chifukwa tidalowa kampani imene ma standards ake ndi akuluakulu kwambiri. Ife inu mukudziwa kuti even standard ya zopereka ndi yopereka Isaac. Paja Mulungu adauza Abrahamu kuti ine sindifuna zoti iwe suli uzifuna ndipatse Isaac the only son you have mwana mmodzi yekhayo wako yekhayo undipatse ndipereke sembe chito hey, mwati ma standards ake ndi amenewa eh yazopereka ndiye Ah, mmesa tikamapereka zotibe nazo ntchito zoti nkhumba ujeni zonse tali- tayika mmasaka tathazi tsono zotsala zachabe zoti zisitingaje tikaperekezo andipatse isaac mpaka kutengadi isaac kukapereka ndi muja mulungu amati ndakhazikitsa ma standards anga ndi amenewo Oh, ma standards atalatali kwambiri nkhani yakudzipereka ndi kugwira ntchito ya mulungu kuthandiza mulungu mulungu awuza nowa akuti sema chombo kutalika kwake mwakuti usichani chinachake kwa munthu mmodzi project unfunded project yekha akuti ma- madeka atatu hmm? construction project imeneyo kupatsa munthu madeka atatu yekha kuno nku- nkusukuluko chombo nkumuuza kuti mtengo wake ndi citrus koma chonsecho sampatsa ndalama zokagulira mtengowo ati mtengo wake usakangotenga paina umati udzakonze chingalawa cha paina pano ayi uyike zitseko zitatu mkatimo uyikemo waterproof paint three coats ma standards akampani mudalowayi nja akuluakulu kwambiri munthu umanena kuti "Aucheni atere adanyanyala ukulu wa mpingo kuti adanyanyala u- alangizi adanyanyala ati adawanena kuti amakonda nyama yapachikwati ati zomwezo basi mpaka nati adaleka ula- chilangizi atadanena kuti iwo akuwanena ah, koma koma izo timagwa nazo ife inu ah, zinazi inu zinazi sizoti tikamagwa nazo Ii, ah, ah, umagwa nzimenezi hmm?

zing'ono zing'ono zima- timagwa nazo ife zing'ono zing'ono kwabasi simumaonekamo bwanji ayi kuli chisanu Ei! na mastandards a chikhulupiriro adavuta kuti ngakulu kwambiri chifukwa ngakhale yesu mwini adafera pa mtanda ngati mastandards a chikhulupiriro kupemphera kwenikweni ku yesu adakakhala masiku 40 ku chipululu tsono mukuziona kuti padaphwekapo mpoti Mukawerenga m'Baibulo kuti ukakhala Mkhirisitu pamafunika mtedza, usavutike nkusenda, wokha usendeka, usavutike nkusinja, sinjiro zokha zisinjika, udzangoubwira, sinjiro, mpoti adalemba chotero m'Baibulo. Palibe olo malo amodzi. Ku, kusunga chikhulupiriro si ntchito yophweka. Ndifake inu limbikani, inu sungani chikhulupiriro. Ameni. Eh, backward never, forward ever. osagwa ndi zinthu zachabechabe ayi mukadziwa kuti iyi ifuna indigwetse muyiuze kuti aya kampani ndalowa ine ili ma standards akuluakulu kwambiri eh, iwe ukuchepa kwambiri ukuchepa kwambiri sungakwanitse undigwetsa ayi wachepa kwambiri wachepa kwambiri mudagwa bwanji ayi ntayanika ufa basi mzanga nayenso adayanika bwake ufa tsono kavuluvulu nkubwera nkuphatikiza ufawo ugawana kwake sindakuone bwino ayi Sindidakuone bwino kugawana kwake chifukwa inde ndidalakwa m'kavuluvuluyo koma ine ndisaname mnzangayo umo adandichitira ndidakhumudwa chifukwa masana ano ndimajomba-jomba chifukwa ndidamutukwana. Ayi, ayi, ha, zikuchepa kwambiri zimenezi. Ine nkadati wina atayimirira ata- atanena kuti chimene chikugwetsa munthu mu mpingo ndi ichi. Ndikuwuzani kuti bwererani m'malemba muone zimene ankagwera wanthu. ndi pamene muona kuti mtsikana wogwira ntchito kunyumba kwa munthu adanena kuti, Musavutike nkundigwira. Sindingayerekeze kunena kuti Yesu waleka kukhala Ambuye. Nzosatheka ndi ine. Nanyamuka yekha, she walked towards the bundle of wood, ndikupita pamenepo, nkukakwera pamwamba, nkumamuwotcha ali kuyimba nyimbo zamatamando. chifukwa cha chikhulupiriro. Amenewa, umenewu ndiye muyeso wa chikhulupiriro, ndipo madalitso ake alipo. Sindiye kuti Yesu alunena kuti, o, lero pitani muzikalimbana ndi boma, akugwireni, a- aku- akukhomereni pa mtanda. Ayi. Kodi ifetu palibenso chimene ife tikhoza kuchita kufikira pokalimbana ndi boma? Ayi. Zimatikanika kalepo pompano, ndiye ndi tikavutika nkulimbana ndi boma kuti lata. Zinthu zimatikanika pompano. Pompano utikanikatu pompano. Zing'onong'onotu pompano utikanika. Uma umatuluka mchurch muno service isadathe nkomwe ngati chilipo chalo ukachita ati kuti ati yachedwa service ati. Ndiye palinso chifukwa choti ukachita ulimbikitsa m'bomaso. Kapena kuti ati kuti ati ah, tiye tikalimbane satana kumsewoku kuti ukadziwe kuti ife ndife opemphera. Ah, ah, ah. Oti sutikanika pompano. kumaweluka tchalitchi service isanathe nkomwe uwona wanyamuka alutuluka Ah, uyu su walowa kale satanic tu uyu ngakachite loweranso kutinso nkuti akalimbane mbomako wagwa kale kumagwera mtchalitchi momuno zing'onong'ono zokugwetsa anthu ankaperekedwa ku mikango kuti achite raise ma standards aku- achikhulupiriro ife ndife mpingo kuchokera ku magazi okhetsedwa ndi iwo amene adakhulupilira poyamba paja. Ndipo mpingo wa ku Simuna Ambuye ali kuchulira chilimbikitso chifukwa sali kuupeza cholakwa. Its a smart church. Ok, mau taja timanena kuti ah ife ngolakwa ife, wochimwa ife ndife wolakwa. Tikati sitidachimwa, timuyesa iye wonama, timakhala kuti tikunenadi zowona malingana ndi makhalidwe athuwo. Sungayerekeze kunena kuti ndine woyera mpang'onong'ono pomwe, chifukwa kuda nkwa tsiku ndi tsiku. Koma mpingo wa ku Simuna udali woyera, ndipo Ambuye Yesu kumwamba ali kuchitira umboni za purity ya mpingowu posunga chikhulupiriro, nanena, Ndikauyang'ana mpingo wa ku Simuna, It's a true representation of the church. Mpingo weniweni wokhazikika woyenera kuphunzirirapo anthu amene adakana matope nafunitsitsa chiyero ndipo zidawachita cost osati masewera ayi so ife sikuti kapena tikamanena zimene zija kuti zimamkondweretsa mulungu tikamanena kuti tonse tidachimwa Tiyasire mmene muli m'chibwenzi o, akafunsa aku, aku, achibale kuti kodi mkwatirana liti? Ayi ndi mnzanga. Ndi mnzanu? M- Mnzanu chi, wachani amakhala mnyu- amankha kunyumba kwanuyi? Mnzanu wakadatani omankha kunyumba kwanuku munthu ngwa mkazi? Amatani kunyumba kwanuku usiku ndi usiku? Anthu awiri masana masana. Ayi ndi mnzanga. Ah, ndiye tatiuzani mwati muli ndi ankhoswe? ah kungoti uyu ndi mzanga chaka chino chachingati ah chachitatu ndi mzanga mpingo uwu uli ndi ngo ambuye yesu alikudziwa pamene ulili akudziwa he knows the status of the Smyrna church Ah, mpingo wochititsa chidwi kwambiri the Smyrna church tikhoza kuphunzira ponji ife apa tikhoza kudziwa kuti ndi zotheka Ambuye kutipeza kuti talunjika njira. Bwino bwino. Ndi zotheka Ambuye kutipeza kuti talunjika njira. Tsiku linatu Ambuye adanena za Mose, kumuuza Miriamu ndi Aroni, nanena, Mose mtumiki wanga, palibenso munthu wofatsa ngati iyeyi. pansi pa thambo. Udachitanji, Miriyamu, udachitanji, Aroni, kulimbana ndi m'bale wanu Mose, mtumiki wanga, amene ndimkonda, ndimankhula naye kuposa inuyo? Ndimankhula nanu inu, inde, koma ndi Mose ndimankhulana kamwa ndi kamwa. osalungama tonse ndi wochimwa e, tonse ndi woyipa pano tivomerezane pano ndi kuti ulumaba kuseli kubasu tonse ndife woyipa tonse ndife wochimwa basi uli busy ndo bogwira mawere yonse mayi basi e, pano tisaname pano kuti pali olungama pano ayi e, ukachitufufuzira tsiku lodzalalikira iwe basi kuti e, mundipatse liti ndidzalalikire atadzalalikire zimenezo zomwe tonse ndife wochimwazo basi ubwere pagomepa uli kudziwa kuti amavuviniza basi ubwere pagomepa tonse muno omwe tonse ndife oyipa muno mulimbika basi nthungulu kumbuyo lolololo oyi- ochita mzake ngati yemwe tonse ndife ochimwa pano ati mtchali chimemwe mbwera pa sabata kudzasonkhana wanthu kudzalimbikitsana kuti wonse ngochimwa for what tizipita ku poti tchimo lililonse mulungu adzalilanga ndipo kusakhulupirika kulikonse ndi kuphatikiza kulikonse mulungu adzakuponya ku gehena nde nzeru zomanyadirazo ati anthu azinena kuti ngodzichepetsa iwowa omachita kulalikira ndi iwowa kuti tonse ndife ochimwa ndiye muzipita nako kuti kuchimwako ee chikhulupiriro chimatero kuti mulungu ndi woyera kuposa makhalidwe athuwa Zoona. Ndipo m'katekisima tidalemba zimenezi. Ndiye Theology yeniyeni imeneyoyo. Ndizo zoona zenizeni. Tikati tilibe uchimo tidzinyenga tokha. Funso nkuti, mupa, mwaupanikiza motani uchimo kunyumba kwanu? Ndipo tsogolo lake nchiyani? Mutatha kunena zonsezo, tsogolo la kuupanikiza uchimo m'nyumba mwanu nchiyani? Ndi pamene timati, aa, tiye tidze ku kulapa. Tiye tibwerere. Tiye tibwerere. Ndipo inu mumamva za Yobu, mudawerenga Baibulo kuti, ndipo angakhale Yobu adachita, adadutsa mu zonsezi, chapter 1, chapter 2, akuti koma Yobu sadachimwa. Baibulo limanena za anthu otero. Baibulo limanena za anthu ngati ngati Enoki kuti ndipo adalowa mdziko nachita utumiki, adachoka Enoki. woyera pamaso pa mulungu ndipo mpaka nutchula kuti wolungama ndipo yobuso koyambirira amachitutchula munthu wolemeratu koma wolungama mpaka nutchula kuti yobu adali wolungama righteous mpamene inuyo ndi ine tonsefe timanena kuti there is nobody who is righteous pakati pathu pano pampingo pathu pano pakampani pathu pano nobody is righteous koma kampani ya enawo adalipo yobu he was righteous ndi mmene ma mulungu aunenera so osamakhutira when we are not righteous kuti a ujene uyu kuti zimveke bwino kuti ndiwopemphera zenizeni uziuza wanthu ndife wochimwa koma atu sindunena kuti munthu athamangire unena kuti iye ngosi chifukwa angudziwa munthu kuti kumwamba kudikirabe kuti munthu akhale woyera munthu ono ndiyankhuliramo eh. Kumwamba kudikirabe kuti munthu wina akhale woyera. So sikuti mpaka nuchita ukonzera ulaliki kuti nkatsimikize mtchalitchi kwa wanthu kuti tonse ndife ochimwa. Iye amamwa kakachasu, amabwera mmawa kuchoka ku mowa, basi akasamba akabvala suti wanthu akaona kukongola nkhope ati patsani ameneyu ulaliki. ayi sindinena zimenezo ine ayi aa basi umauza wanthu kuti osada nkhawa tonse tuluyesetsa muno nzochita moyesa osamaweruzana muno osamaweruzana kuti wena muzioneka ngati oyera kwambiri ayi tonse ndife ochimwa timangoyesetsa Mm, mpaka nukonzera ulaliki zimenezozo mpaka nukonzera nyimbo akwayi oyi kale kudali tinyimbo tina ta mtundu ndipene mamika Sindinapite kwa mpingo umene kuli makwaya ochititsa mantha, odabwitsa kayimbidwe, kuti kodi mwati nyimbo imeneyi nyimbo yanji? Ndimachitika chisomo, mpingo uliwonse ndimapita ndimakapeza anthu amayimba theology, constructive biblical songs za makwaya. Komatu kudalitu makwaya kunjaku akuti ndikukumbukira kanyimbo kena kuti Anene osachimwa muno, anene osachimwa muno, nde wina amanena kumbuyo kuti tiye kweza dzanja! alumatero poimba kweza dzanja atakweze dzanja osachimwa kweza dzanja osachimwa ndani akatiri wose chipera wose ndikutuyalama osachimwa ndani eh, kweza dzanja ngati ulipo muno osachimwa muno ndani kweza dzanja mpaka naife tiweruke tiwerukire zimenezo ndiye thandizo lake ncha akachoka pamenepo ali bize kukapsinja ah, oyandikana nawo nyumba koma ali bize kukazunza nzake pa msika koma ali bize kukazunza nzake ku ofesi Ah, basi akabwera ali osachimwa ndani muno kweza dzanja tsono zimenezi zitithandize chiyani madirama ngati amenewo ofunika kuleka let's strive for perfection pakagwa choyipa tiyeni tipemphere ambuye ndithandizeni ma standards a chikhulupiriro si awayi ma standards a chikhulupiriro ndi mpingo wa ku Smurna mpingo umene udayenda muzowawa koma ambuye ali kukhu- ali kuyamikira usaope zimene udzati udzamve kuwawa taona mdyerekezi adzaponya ena a inu mnyumba ya ndende kuti mukayesedwe ndipo mudzakhala nacho chisautso masiku khumi khala wokhulupirika kufikira chani kufikira imfa, ndipo ndidzakupatsa iwe korona wa moyo. Kunena monenetsa, abale wanga, moyo uno ngoufupi zedi, olo titanjoya pomaphatikiza, koma kuli moyo wautali ukatha uno, umene kukondwera kwa anthu ophatikiza sikudzaoneka, ndipo chisautso chosaneneka chidzakhala chokhazikika. pa wanthu amene aziyenda mchipolowe namauphatikiza moyo uno ndi zoipa. Ndipo ngati nkutheka mmodzi mmodzi wa ife akadayesayesa kutsata njirayo, nanena, Ambuye, thandizeni, ndikhoza kuyenda bwanji? Ndifake Davide adati, Yehova ndi mbusa wanga, sindidzasowa. Amanditsogolera m'mabande a chilungamo. Yehova akhale M'busa wathu. Ndipo izi zomanena kuti sungapezetu osachimwa masiku ano zizikhala kunyumba kwa anzanu osati kunyumba kwanu. Uchita kumanyadira, uchita kukhazikira mawu amenewo mpaka nuike kachikwangwani mnyumba, o, palibe osachimwa, ukaika mnyumba mwanu. Mavuto amenewo. Yang'anirani nyumba yanu. Yang'anirani chiyero. Funafunani nkhope ya Mulungu. tsatanitsatani njirayo chifukwa standards yake ndi awawa, muyeso wake ndi uwu, akuti khala wokhulupirika kufikira nayo imfa, popeza pa mapeto a zonsezi ine ndidzakupatsani korona wa moyo. Tsopano, kusunga chikhulupiriro tere, zabwino zake sizikhala kumwamba kokha angakhale pansi pompano. Anthu amene adasunga chikhulupiriro, amene moyo wawo adauyeretsa nakana zoipa, amaoneka ndithu. amaoneka ndipo amayamba kusintha kaonekedwe kawo ndipo ena amene akuoneka ngati akulu kwambiri amangoonekabe ngati mnyamata koma zaka nzambirimbiri chifukwa mulungu adakonza maonekedwe awo chifukwa chakukhala kumbali ndi zopototsa zamipeni zoyipa zotukwana ndi zonyoza zimene zimamchititsa munthu ayambe kuyipa ndi kumutha mofulumira makhalidwe achabe Pamene ife tilimbika mwa Ambuye, sikumwamba kokha, angakhale pansi pompano, Mulungu alonjeza kutiyesa odala. Ameni. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page.